projet hydromet mali n'ale kɔkɔrɔmadonnen don dunya wari marayɔrɔ tɔnba fɛ u ye nin cɛkɛyɔrɔba in jɔ k'a di maaw n'u bolofɛnw lakanali yɔrɔ cakɛda ma n'u k'u ma protection civile nansarakan na n'a jɔli wari bɛ bɛn sefa wari miliyari kelen an'a kunkanfɛn a kolomokarili baaraw kɛra bi juma n'o bɛnna avril kalo tile tan ni segin san ba fila ani mugan ni duuru ma lakana minisiriso cɛkɛkulu ɲɛmaaba fɛ n'o ye umaru sogoba ye a kɛra o dagayɔrɔ la hamdalaye ACI 2000 kɔnɔ cɛkɛyɔrɔ kura in sɔrɔli kɛra nisɔndiya ani bonya ani karama ye maaw n'u bolofɛnw lakana yɔrɔ cakɛlaw bolo ɲɛmaa caman tun bɛ kɛnɛ in kan i n'a fɔ duniya warimarayɔrɔ tɔnba o ɲɛmaaba an'a cakɛɲɔgɔnw caman fɔɔ ka taa se an ka sɔrɔdasi ɲɛmaa caman ma n'o dɔ ye général de division keba sangare ye n'ale ye sɔrɔdasiw ka kulu ɲɛmaa dankan ye lakana minisiriso cakɛda ɲɛmaaw fɔɔ ka taa se protection civile cakɛlaw caman ma maaw bisimilalen kɔ sigida naninan lasigidenso cakɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaa fɛ médecin lieutenant colonel cheick fantamadi kone n'ale ye hydromet mali ɲɛmaa ye ko nin cakɛyɔrɔ kura min jɔlen filɛ nin kun bɛ a jɔli la sabula ko dunya waati yɛlɛma kɔlɔlɔw a bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba don olu baaraw la cakɛlaw bolo n'o dɔ ye ji kasaraw fiɲɛ kasaraw tile kasaraw ja banajuguw o n'a ɲɔgɔnna caman a bɛna dɔ fara jamanadenw ka lakɔlɔsili baaraw kan ka bɔ kasaraw ma u bɛna kolojokalan caman kɛ cakɛla ninnu kun ka baarakɛminɛn jolenw ɲini ka d'u ma walasa u hakili latigɛlenw u bɛ se k'u ka baaraw kɛ lafiya la ka jaabi jɔnjɔnw sɔrɔ ale ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔ madamu clara ana de sousa n'ale ye ɲɛmaa ye ɲɛmaa min ka baara ɲɛsinnen don kow ɲɛnabɔli ma diɲɛ warimarayɔrɔ tɔnba cakɛlaw fɛ a ko olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin baaraba ninnu kɛli la an ka jamana kɔnɔ ko olu ni mali ɲɛmaaw ka baara ɲɔgɔnya o tɔnɔ de ye nin ye ka ɲɛsin jamanadenw ma wa k'a dalen b'a la k'a fɔ cakɛyɔrɔ kura min jɔlen filɛ nin a bɛna jɔyɔrɔba de ta cakɛlaw ka baara la ani ka dɛmɛba d'u ma u ka baaraw kɔnɔna la ko cakɛyɔrɔ in jɔli hakilinan bɔra maa minnu na a b'u fo kosɛbɛ u ka baara ɲuman na ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma olu ka dɛmɛ de y'a to nin baara ɲuman ninnu sera ka kɛ diɲɛ wari marayɔrɔ tɔnba cakɛlaw fɛ n'u ka laɲini de ye ka fɛɛrɛ sigi diɲɛ waati yɛlɛma gɛlɛyaw la a kana se ka dankari maaw la ale ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔ maaw n'u bolofɛnw lakana yɔrɔ cakɛda ɲɛmaaba n'o ye général de brigade bukari kojo ye ko a bɛ foli ani tanuni kɛ k'a ɲɛsin furancɛ fanga ɲɛmaaw ma olu minnu sɔnna walasa nin cakɛyɔrɔ kura in bɛ se ka jɔ ni diɲɛ warimarayɔrɔ tɔnba ka dɛmɛ ye cakɛyɔrɔ kura in bɛna fanga kura ani nin kura de don ale ka cakɛlaw la a bɛna kɛ sababu ye ka degunba ta ka bɔ jamanadenw ani tɛmɛsennaw kan i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛlen don k'a laɲini cogoya min na k'a bɛ ɲɛfɔli kɛ nin cakɛyɔrɔ kura min jɔlen filɛ nin n'u ko a ma senu kasara mana kɛ waati o waati a mana kɛ kɔlɔlɔ sugu o sugu ye protection civile cakɛyɔrɔ bɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ waati kelen na ka kasara kunbɛn ale ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔ lakana minisiriso cakɛkuluw ka ɲɛmaa ani jamakulu wulila ka na cakɛyɔrɔ kura in kolomu kari n'o kɛra ni dalajuru tigɛli ye o kɔ taamasiyɛn min bɛ bila da la u jɛra k'o dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka don ka munumunu cakɛyɔrɔba in kɔnɔna la medesɛn kolonɛli kolado mayiga ale ye bilasirali ani ɲɛfɔli kɛ maaw ye cakɛyɔrɔ kura in a koɲɛw la a n'a baarakɛminɛnw kan yɔrɔfilɛw bannen kɔ umaru sogoba n'ale lakana minisiriso cakɛkuluw ka ɲɛmaaba ye a ye ɲɛfɔli k'an ye an ma se fɔli la an kɔni anw wasalen don ka da kan hydromet min bɛ nin bɛɛ sababu la o denfaya o talen don k'a di an ka minisɛri de ma minisɛriw ka ca nka o bonya o taara k'o da ministère de la sécurité de kan aw dun aw bɛɛ kɛra seere ye sisan k'a ye baara min kɛra waribon min bɛ yen nɔ n'o ye diɲɛ bɛɛ ka waribon ye n'a bɛ fɔ a ma banque mondiale maa minnu b'a ɲɛna ko teriya tɛ mali ni mɔgɔ cɛ o banque mondiale de kɛra nin sababu ye a bɔra ka fɛn o fɛn ye sisan so ɲɛnamaw a yɛrɛ y'u ye kɛnɛ kan étage kelen tɛ fila tɛ a caman min ye an ka yɔrɔ ye n'i bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la i ka kɔn k'a dɔn fɛn bɛ nali a ka ca la fɛ i b'o o ko kɛlɛ ka ɲɛ an b'o de hukumu kɔnɔna na yanni i k'a to tiɲɛni ka sabati i ka i bɛ sɔrɔ ka tiɲɛni kɛlɛ i ka kɔn k'i ɲɛma da mun de bɛ nali mun de ka teli ka kɛ o jate fɛn ninnu n'o machine ninnu b'i bolo o cakɛda ka k'i bolo ka mɔgɔw bila a baara la kɛlɛ bɛ nɔgɔya de ni kasara kɛra fiɲɛ ye ni kasara kɛra tasuma ye ni kasara kɛra ji ye a taara ɲɛ o ɲɛ ma kasara sababu i b'a ye sow de b'an bolo sisan machines b'a kɔnɔ dɔnnikɛbagaw b'a kɔnɔ minnu bɛ kibaruyaw fara ɲɔgɔn kan k'a to mali bɛ kɔn ka wuli ka jɔ mun ne nana ni o sababuya ye an ye ko caman de y'a ɲɛ na mɔgɔw sara tiɲɛnibaw de kɛra mali fana ko labɛnw ka kɛ labɛnw wari cayara nka ni waribonso nin ani fonds vert u y'an dɛmɛ a yɛrɛ ye sankanso ninnu ye dɔ bɛ ministère de la sécurité la dɔ bɛ aéroport la n'o ye k'a lajɛ ayiwa tilema fɛ mun de bɛ yen samiya fɛ mun de bɛ yen ni fonɛnɛ fana sera ka kɔn k'a dɔn waati min bɛna sabati o ye météorologie ta ye hydraulique fana ta la ji fasuya jumɛn n'an bɛna min walasa mɔgɔw kana bana donc labɛnw kɛlen don o fana niveau la ji hakɛ jumɛn de bɛ mali la dugukolo jukɔrɔ a bɛ jate masiniw sigilen don so ɲɛnaman kɔnɔ hydraulique la o fana b'o baara kɛ anw ta ye komi n y'a fɔ cogo min na sanji fiɲɛ tasuma a n'a ɲɔgɔnna ninnu o de senu ye an bɔra k'o de kolobakari an bɛɛ tun wasalen don i mana ɲɛda o ɲɛda lajɛ bɛɛ nisɔndiyalen don ka d'a kan tiɲɛ de b'an bolo wa wulikajɔ min fana de don a kɔ ka di donc euh, an b'o de kɛnɛ kan an bɛ yɔrɔ min na komi yan k'a dɔn k'a fɔ san kɔnɔ mali bɛ se ka balo kɛ ka se hakɛ jumɛn de la ni kɔngɔ ye mɔgɔ sɔrɔ jafara bɛ yen est ce que labɛnw kɛlen don bɛɛ ka jate a bɛ bɔ machine na ani kibaruyaw ya- yan nɔ mali fan bɛɛ donc n'an y'a dɔn k'a fɔ tɔnw bɛna tiɲɛni kɛ ayiwa eh, sécheresse bɛ na ja donc euh, o bɛɛ labɛn bɛ kibaruyaw bɛ na yan nɔ kominiw bɛ kibaruya di Villagew bɛ kibaruya di kibaru bɛ bɔ fan bɛɛ ka sabati yan nɔ wa a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'a ye ka taali kɛ kalo kan san kan a n'a ɲɔgɔn caman an y'a ɲini Banque mondiale fɛ teriya nin a ka sinsin labɛnw bɛ yen nɔ walasa kɛnɛ kura ka dayɛlɛ parce que an bɔra ka kɛnɛ kura nin k'a datugu naani de tun don a baara kɛra a kɛra laadiriya kɔnɔ a kɛra jɛlenya kɔnɔ fo ka taa se hakɛ la hakɛ min na u yɛrɛ nisɔndiyara u y'a fɔ an ye a ka kan wari ko mana fɔ wari donna sira o sira fɛ an fana bɛ tɛmɛ o sira fɛ ni wari ye wa délai min fɔra an bɛ baara kɛ ni o délai ye ka taga a fori a wari fɛn o fɛn dira a bɛɛ baarala ka ɲɛ wa a sow fana jɔra ka masiniw bɛɛ di waati la fana o balil'u la kosɛbɛ o nisɔndiya y'a to u ko k'u bɛ kɛnɛ dayɛlɛ Eh, sababu filanan na quoi eh, directeur de la, de la protection civile a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ko nin fɛn min dilen filɛ olu ma n'o ye sanu ye ko sanu in bɛ minɛ ka ɲɛ wa ko ɲɛmɔgɔw ka sigi n'a ye k'a fɔ k'u bɛ wasa n fana ko a ma a k'a dɔn k'a fɔ ɲɛw bɛ yen u sigilen don a kan k'a lajɛ a ye kuma min fɔ o ka sabati